Igbo bụ Igbo kai Lord Zeus family it can only get better onye mụ na ya naabọ nọ taa bụ Amala nye nwoke bụ n'isi onye mụ na ya naabọ nọ taa bụ Amuche mana mụ asịgodu na ọ ka m kene unu nke bụ na ụbọchị tata ewepụgo Amuche pipe a and for two ọkwa two days two days o nwerọ nsị pụtala ebe a ọ na-anyụzi nsị ọ na-anyụzi nsị through pipe a m sị na ọ ka m kene unu very well kene all Lord Zeus family maka na ọ bụrọ obele ife anyị sị na anyị chọrọ 2 million 88,000 naira mana ife ego ole bụ ya eh? ok mana ihe anyị raisete bụ 3 million 630 3 million 630 n'ife isi ike a atụrọkwa m anya na ọ ga-elu like that mana o nwe ihe meenụ oge m bịa n'ụnọ ọgwụ a bụ 2 million 88,000 bụ bill m pụta kịta ọ bụrụ 2 million 288,000 bụ ihe dị na the bill ị fụ ọ ya na-adị na-esebelụ mụ na ndị ụnọ ọgwụ ọ na-abụ m bịasịa n'ụnọ ọgwụ mee video ọ bụ na bill onye a bụrụ 1000 m bịa pụọ m nachite azụ a sị na ọ 15 agbakwụnyela ego ị mago na Zeus bịa adị m alụ government ọ bụrọ ndị politics na-enye m ego I call my friends on phone ana m akpọ Abutex kpọọ Obi Cubana kpọọ Obi Ebig Nwankwọ I disturb people fa enye m ego n'ego ahụ ị fụ a na-atụ o nwe ndị ọ ya depụta ị fụ 500 naira kọmasị ị fụ onye kwụnye 1000 ị fụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-alụ job na-akwụdo ụgwọ o nwerọ ebe a na-ebunye m the million I'm talking to doctors kee ebe e si add ego a kịta bed enwunye ya discount of a bed m nachite azụ enwunye ya discount 200,000 m bịasịa na unu etichikwa dị 288,000 ọ bụrọ sọ ụnọ ọgwụ na-eme ya many people are doing it ọ dịka o nwe ebe m na-adị na-eje ebute ego afụ ife dị na agha adịrọ mma unu ya agbalịkwa m akwụsịkwa ije n'ụnọ ọgwụ asị m ka m kene all Lord Zeus family eh? na ụbọchị tata na Amala ejirọzi pipe anyụ nsị Amuche kee ebe Amala si bata m n'ọnụ dịka o nwe nwa a na-asị Amala Amuche Gift Gift kenenụ Lord Zeus family o oh, ọmalịcha nwa
Very grateful for all you guys have been doing for me. I really appreciate it. Oh, na frequently English and ọmalịcha nwaanyị ka anyị ji tọba n'ilo ọ bụla ihe ego na-acause asị m na ọ ka m kene unu ebe unu zọkwara Amuche ndụ asịkwa m na chukwu ga na-emekwala unu ife ọbụla unu bu n'obi na-abụlọ njọ asị m chukwu gozikwa unu na ọ dịrọkwa easy atụrọdị m anya na anyị enweta 3 million bịa bụrụ nke 6 ihe ịmụ ya n'elu hmm? it can only get better ọ ka mụ na ndị ụlọ ọgwụ achị ya chịa ka anyị malụgodo ebe e si etinyegodo ego nka ekene m Lord Zeus family ịma na anyị bụ agafe mba akwalụ anyị enyeresịkwa ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ ka anyị ma ma o nwee ndị ya-esitekwa isi ọma peace mommy ka ị nwekwara ịgwa Lord Zeus family aṅụrị jikwa m obi ana m ekele Lord Zeus family asịkwa m amakwa m ebe m na-ebido mana asị ka Chineke kwụghachi onye ọbụla tiile aka n'ụgwọ ụlọ ọgwụ nwa m a asị na ebe onye si wepụta na Chineke ya-anọchi ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs
ị fụ na ewepụgo the pipe so o nwebela oge ọ ya na-egotekwa n'ọgwụ na-aṅụ supplement o ada amara uche Amuche kekwanụ ị na-agụ

ị nụgo she's from Obosi Idemili so butelu nụ m mmanya nwa ọnwa nwa ị na-agbalị ọnwa ya ọnwa m nza ya na olulu m Zeus family ekelekwa m n'otu unu si eme m anyị star ma ndị ji call kpọtee n'ụtụtụ ma ndị nyere account number fa echefuo ma ndị nye 21 miss call enwetasikwa ozi unu it can only get better ọ maka chukwu ka anyị na-eme ọ bụrọ maka mmadụ ka anyị na-alị anya n'ụlọ ọgwụ fụkwa ndị ọzọ nọ na the other room ngwa ndalụ